Ní raibh an geimreadh i gcaisleán meánaoiseach cosúil le haon rud atá ar eolas againn inniu. Nuair a chlúdaigh an chéad sneachta na cnoic agus nuair a bhrú an ghaoth isteach i ngach cúinne, thosaigh na ballaí cloiche ag teacht beo ina mbealach féin. In ionad iad a chosaint ar an bhfuacht, d'éisigh siad an fuacht ar ais cosúil le craiceann oighreata bhataí. Ba leor siúl trasna an chlóis chun an sioc a mhothú ag dul faoi na héadaí agus d'éirigh gal as an mbéal fiú laistigh den foirgneamh. An caisleán a bhí cosúil le dún daingean sábháilte sa samhradh, d'athraigh sé ina lúbra fuar sa gheimreadh, áit a raibh an oíche fada agus nár thug an lá aon fhaoiseamh. Bhí i bhfad níos mó ag na Seamhair ná mar a bhí ag na tuathánaigh. Thiocfadh leo na fionnadh is fearr a chaitheamh. Bhí teacht acu ar an olann is teo agus ar adhmad nach mór gan teorainn, rud a bhí ina thaisce luachmhar i bhfeithí na tuathánach. I gcúlteacha na bpálás, choinnigh siad feoil leasaithe le saill, torthaí triomaithe óna ngarraí féin, stoc picilíní agus arán. Fiú sa gheimreadh, ní raibh siad ag fulaingt leis an ocras. ach cé nach raibh a dtáblaí folamh, bhí blas difriúil ar gach rud seachas mar a bhí sa samhradh. Ní raibh aon rud úr. D'éirigh an feoil crua ón tsaill, d'éirigh an t-arán níos dlúithe agus fuair na torthaí blas an tseaníoslaigh. Bhain an geimreadh an t-éadromas agus an compord den saol. Fiú an só, bhí teorainneacha leis. agus cé go mb'fhéidir go gceapfaimis inniu go raibh an saol sin ró-uafásach le bheith ann dáiríre, caithfear cuimhneamh nach raibh aon rogha eile ag daoine ag an am sin. Ní raibh tithe teo acu, ná leictreachas, ná an compord atá mar rud soiléir dúinne. Mhair siad sa mhéid a fuair siad ón gcinniúint. Throid siad leis an nádúr ó bhreith go bás agus go minic d'imigh siad i bhfad sular éirigh leo dul in aois. Dóibhsan, ní tromluí a bhí ann ach an norm. Bhí na difríochtaí idir an tiarna agus an tuathánach ollmhór. Bhí na tuathánaigh ag crith le fuacht i mbothaí a bhí ar éigean ina seasamh. D'oibrigh siad go dtí na rúitíní i lár na láibe agus tháinig deireadh lena gcuid stoc níos tapúla ná mar ba mhaith leo. Dóibhsan, ba throid laethúil é an geimhreadh. Ach ní faoi shaol an tuathánaigh atá an scannán seo. Inniu breathnóimid san áit a dtéann samhlaíocht an chuid is mó de dhaoine, ach is annamh a smaoiníonn siad ar an bhfírinne. Sa chaisleán, san áit a bhfuil an chuma air gurb é siombail an tsaibhris agus na sábháilteachta é, sna seomraí mar ar chóir go mbeadh sé te, taitneamhach agus compordach. Is sé an fhírinne, áfach, ná go raibh sé difriúil. Fiú na daoine cumhachtacha, cé go raibh na coinníollacha is fearr acu i saol iomlán na meánaoise, bhí siad ag crith leis an bhfuacht sa gheimreadh, díreach mar a bhí an chuid eile de na daoine. Ní théadh an chloch ar chor ar bith. Ní thugadh an tine teas ach amháin nuair a bhíotas ag seasamh díreach in aice léi. Bhris gach séideadh gaoithe isteach trí scoilteanna na bhfuinneog agus na doirse. Fiú na fionnaidh teo, níor chosain siad ar an sioc a líon na conairí. Bhí an saol sa chaisteal compordach ach amháin sa mhéid a cheadaigh an ré agus níor spáráil an geimreadh aon duine. Sa scannán seo, taispeánfaidh mé duit cén chaoi ar fhéach na míonna seo i ndáirire. cén chaoi ar éirigh le daoine maireachtáil in ainneoin teorainneacha an gheimridh? Cén chaoi ar iarr siad an chloch nach raibh ag iarraidh teas a ghlacadh a téamh? Cén chaoi ar ith siad nuair a d'éirigh na stoic níos mónotónaí? Cén chaoi ar chodail siad nuair a bhí an oíche fuar agus nuair a reoigh an t-aer in aice leis na fuinneoga? Próiseas nirt a bhí sa gheimreadh sa chaisteal a chuaigh i gcion ar gach duine. Ní scéal féirí a bhí ann, ní radharc rómánsúil ó phictiúr a bhí ann. Tréimhse a bhí ann ina raibh ar an duine aghaidh a thabhairt ar an bhfuacht, a bhí níos fealltaí ná balla cosanta. Agus is ann a thabharfaidh mé thú anois. Socraigh tú féin go compordach agus lig do scíth. Bheinn an-sásta dá n-fhágfá síntiús agus ordóg suas. Cabhraíonn sé sin go mór leis an gcainéal a fhorbairt, agus ní chaillfidh tú mo chéad fhoilseachán eile. Fáilte chuig siúlóid timpeall ar bhallaí fuara an Chaisleáin Mheánaoisigh. An Chéad Chaibidil. An Chloch nár théigh Riamh. D'fhéach an caisteal ó i gcéin cosúil le dún nach bhféadfaí a scrios. Thug ballaí arda, túir thiubha agus geataí soladacha mothú sábháilteachta. Mar sin féin, nuair a bhrúigh an geimreadh isteach i ngach cúinne, léirigh an chloch chumhachtach sin go léir a locht is mó. níor téigh sí, choinnigh sí an fuacht, agus a luaithe is a thit an teocht, d'eisigh sí an fuacht sin ar ais, ag líonadh na gconairí le fuacht níos géire ná sioc na maidine. Ba leor dul isteach i seomra an chaisleáin tar éis oíche fuar chun go n-éireodh na cosa righin láithreach. bhí na ballaí cloiche tais agus mhothaigh an dromchla cosúil le teagmháil oighir. Bhí sé mar aidhm ag na fabhraicí a bhí ar crochadh ar na ballaí an fuacht a choinneáil siar, ach i ndáiríre ní dhearna siad ach an macalla a mhúchadh. Sa gheimreadh, d'fhéadfadh sioc teacht orthu ag na himill fiú. in go leor seomraí, go háirithe iad siúd nach n-úsáidtear go minic, bhí sraith tanaí de theascabháin le feiceáil ar maidin. Níorbh é sin sioc maisiúil. Ba é saol na laethanta é. Bhí macalla ag teacht as gach céim, amhail is dá mbeadh an caisteal folamh, fiú má bhí duine éigin ag obair taobh thiar den bhalla. Bhí an fuacht ag dordán sna ballaí. In éineacht leis an taise, chruthaigh sé atmaisféar a chuaigh faoin gcraiceann. Na daoine a bhí ina gcónaí anseo, bhí a fhios acu nach féidir an mothúchán sin a mhíniú do dhuine nach bhfaca an Caisteal ach i bpictiúr. Is fuacht é a insíonn go mall ach nach scaoileann uait ar feadh nóiméid. Níos deacra fós a bhí an nóiméad nuair a bhí ar dhuine teas an halla mhóir a fhágáil agus siúl tríd an gconair. Bhí an t-aer geimhridh in ann seasamh ansin cosúil le ceo reoite. An té a mhúch na tóirsí, mhothaigh sé láithreach crith ag dul síos a dhroim. Ní raibh na finneoga, fiú na cinn is fearr, docht. Níor úsáideadh fíorghloine. Níor úsáideadh ach comhlaí adhmaid. a bhí deacair a shéalú agus a d'fhéadfadh fuaimeanna corraitheacha cnagtha a dhéanamh le gach séideog gaoithe láidir. Nuair a bhuail an ghaoth an balla, chrith na comhlaí amhail is dá mbeadh duine éigin ag iarraidh dul isteach. Le gach scoilt tháinig aer fuar isteach, agus lúb lasair na coinnle ón bhfeo gaoithe, amhail is dá mbeadh sí ag troid ar son a beatha. Ní raibh ach cúpla céim ón teallach agus d'fhéadfadh an teocht a bheith go hiomlán difriúil. An áit nár shroich an tine, bhí an chloch i réim, trom, fuar agus neamhshuimneach. Bhí sé beagnach dodhéanta í a théamh. Fiú má dódh adhmad gan sos, bhí na ballaí cosúil le tobar a shúigh an teas ar fad isteach. Sa gheimhreadh, bhí an caisleán níos cosúla le huaimh ná le teach. Mór, folamh, deacair a théamh. Fiú i seomraí na n-uasal, chodail daoine i roinnt sraitheanna éadaí. Go minic cuireadh craicne nó fionnadh faoi na cosa, mar d'fhéadfadh teagmháil cos lom le hurlár na maidine a bheith cosúil le hí a chur in uisce oighreata. Bhí a chumhacht féin ag an gcaisleán. Bhí mórgacht agus cumhacht aige. Mar sin féin, níor bhféidir leis an t-aon rud amháin seo a bhualadh riamh. Ba é an geimreadh an fíor-rialóir anseo. Níor chomhoibrigh an cloch, níor thug an cloch teas, choinnigh an cloch an sioc, go dtí go dtosaíodh an duine ag mothú gurb é an namhaid is mó, seachas an ghaoth agus an sneachta, ná an teach féin ina bhfuil sé ina chónaí. An Dara Caibidil. Téamh, an troid leis an tine a mhair an geimhreadh ar fad. Sa chaisleán, ba í an tine an ghné is tábhachtaí de shaol laethúil. Gan í, ní raibh aon rud ag obair. Ní fhéadfadh daoine codladh, cócaireacht, searmanais a dhéanamh ná obair a dhéanamh.

thriomaigh siad é agus leag siad é faoi na díonta, ionas go mairfeadh sé an geimhreadh ar fad. Sna seomraí is fearr bhí teallaigh agus sorn, a cheadaigh seomra amháin ar a laghad a théamh. B'éigean an tine a fhaire beagnach gan sos. Ba leor cúpla uair an chloig de mhíchúram chun go dtráfadh an teallach agus go mbeadh air é a lasadh as an nua. Bhí an lucht freastail ar garda ag na teallaigh. D'iompair siad buicéad le haibhleoga teo, chuir siad adhmad leis agus chinntigh siad nár mhúch an lasair i lár na hoíche. Dóibh san, bhí sé seo ar cheann de na tascanna geimhridh is deacra, mar ní chodlaíodh siad de ghnáth. Bhí siad ag dul timpeall idir na seomraí de lá is d'oíche, ag cinntiú go raibh an tine fós beo sna seomraí is tábhachtaí. Mar sin féin, bhí a gcuid geáitsí féin ag na teallaigh. Go minic tharraing siad aer sa treo mícheart agus dheataigh siad sa chaoi go raibh ar dhaoine na doirse a oscailt chun gan a bheith á dtachtadh ina seomraí féin. Tharla sé go n-airigh séideadh gaoithe tobann an deatach ar ais isteach sa seomra. agus b'éigean don lucht freastail é a fuaráil le fabraicí ionas go mbeadh aon rud le feiceáil. Bhí deannach, súiche agus boladh géar an adhmaid dhóite in éineacht le cónaitheoirí an chaisleáin gach lá sa gheimreadh. Chéilí na héadaí le deatach sa chaoi is go raibh sé le feiceáil fiú tar éis roinnt níocháin. Chun níos mó teasa a choinneáil, Úsáideadh réitigh chliste éagsúla. Téadh brící agus fillte iad i bhfabraicí chun iad a bhrú faoin leaba don oíche. Úsáideadh prócaí miotail le hingí teo, a cuireadh in aice leis na leapacha nó in aice leis na coise. In go leor seomraí, crochadh cuirtíní tiubha, ar na fuinneoga agus timpeall na leapacha araon. Ní maisiúcháin amháin a bhí sna cuirtíní seo. Chruthaigh siad spásanna beaga níos teo inar fhéad an duine a mhothú, ar feadh nóiméid ar a laghad, nach raibh teacht iomlán ag an sioc air. Fiú sa Halla Mór, áit a raibh an teallach is mó, bhí gá le go leor daoine chun an tine a choinneáil. Bhí an t-adhmad ag imeacht go han-tapa. Sa gheimreadh, d'iompar an lucht freastail é níos minice ná uisce. Gach lá, b'éigean na dtonna de logs a chaitheamh isteach chun méid beag teasa a choinneáil san áit a raibh muintir uile an tiarna ag ithe agus ag fanacht. I gach cuid den chaisteal, bhí gioscán na ndoirse, céimeanna agus sracadh buicéid le cloisteáil. Sin é rithim seasta an gheimridh. Sa chaisteal, mar sin, post a bhí sa téamh a thóg go leor ama agus nirt. Bhí gá le hobair go leor daoine agus aire leanúnach. In ainneoin an tsaibhris agus an teacht ar bhreosla, ní raibh aon seomra i ndáiríre te. ach ba comhghuaillí luachmhar é gach lasair, fiú ceann lag. Sin é an fáth gur mhair daoine sa chaisteal faoi scáth na tine an geimreadh ar fad. Thug siad aire di cosúil lena n-anam, mar bhí a fhios acu nuair a mhúchfadh an lasair go nglacfadh an dorchadas agus an fuacht gach rud ar láimh go tapa. An Tríú Caibidil. seomraí codlata na n-uasal, te le hamharc orthu amháin. Ba iad seomraí na n-uasal na seomraí is fearr sa chaisteal ar fad, agus mar sin féin, sa gheimreadh, ní raibh mórán baint acu le compord. Is anseo a bhí na leapacha is mó, maisithe le cuirtíní, craicne agus clúdaigh olla. Is anseo a bhí na tiarnaí agus na mná uaisle timpeallaithe ag fionnadh, fabraicí boga agus gach rud a d'fhéadfadh iad a scaradh ón bhfuacht. Ó i gcéin, d'fhéach sé cosúil le só. Ó chóngar, bhí an fhírinne go hiomlán difriúil. Ní raibh leapacha le canapaí ann don mhaisiúchán amháin. ba ghá na cuirtíní timpeall orthu. Mar a luaigh mé sa chaibidil roimhe seo, cheadaigh réitigh den sórt sin méid beag teasa a choinneáil. Nuair a tarraingíodh na cuirtíní go docht, cruthaíodh seomra beag príobháideach. Taobh istigh, d'éirigh an t-aer beagán níos teo go háirithe nuair a chodail beirt duine ansin. Mar sin féin, ba leor lámh a shíneadh amach lasmuigh den ábhar chun an t-aer a mhothú chomh fuar amhail is dá mbeadh duine éigin tar éis fuinneog a oscailt i lár na oíche. Chun codlata, chaithfeadh daoine léine thiubh, stocaí olla agus roinnt daoine hataí fiú. Ar maidin, sular thug an lucht freastail uisce te isteach, D'fhéadfaí scamaill bheaga ghaile a fheiceáil ag éirí as an mbéal. Radharc chomh laethúil a bhí ann nár smaoinigh aon duine air. Bhí an chóir leapa fuar ar maidin agus uaireanta beagán tais mar ní raibh áit ar bith ag an tais sa seomra le héalú. Ullmhaíodh foirmeacha éagsúla taobh reise freisin. Thug an lucht freastail bricí téite fillte i bhfabraicí, mar a luaigh mé sa chaibidil roimhe seo, agus bhrúigh siad iad faoin gcóir leapa chun go mbeadh sé níos éasca an oíche a fhulaingt. Tar éis uair an chloig, chaill an bhríce a teas agus d'athraigh sí ina náthrud fuar. In ainneoin an tsaibhris agus na coinníollacha níos fearr, Mhothaigh na huasail toirneacha an geimhridh freisin. Bhí na teallaigh ina seomraí níos mó ach níor oibrigh siad go héifeachtach i gcónaí mar ba mhian leo. Go minic ní fhéadfadh duine amháin acmhainn a bheith aige éirí san oíche chun adhmad a chur leis. Dhódh an tine tráth agus ansin d'athraigh an seomra ina sheomra fuar i gceann cúpla uair an chloig. Nuair a thosaigh an mhaidin go luath, tháinig an lucht freastail isteach go ciúin chun an teallach a lasadh as an nua. Sin é an uair a bhí an fuacht maidine is doimhne le mothú, an ceann sin a tháinig tar éis oíche gan garda. Chodail cuid de na huasail le leanaí freisin. Ní i gcónaí as imní, ach go minic toisc go raibh sé níos éasca an oíche a fhulaingt nuair a chodail triúr duine i leaba amháin. I spás beag den tsórt sin, choinnigh an teas níos fearr, ach fiú ansin níor éirigh aon duine ar a shuaimhneas. Thosaigh gach maidin le crith lámh agus cos. Agus d'fhéadfadh an chéad céim ar an urlár fuair an corp a pholladh le crapadh míthaitneamhach. Mar sin, ba shiombail stádais amháin iad seomraí codlata na n-uasal sa teoiric. Sa chleachtas, bhí siad cosúil le seomraí fuara, a d'éirigh sofhulaingthe ar feadh tamaill nuair a bhí tine ag dó iontu. Níor spáráil an geimhreadh aon duine. Fiú iad siúd a raibh an méad is mó acu, b'éigean dóibh codladh gar dá chéile. Fillte i sraitheanna fabraicí, dhúsaigh siad gach lá i ndomhan nach raibh an teas ina rud cinnte. Duais a bhí sa teas a raibh ar dhuine troid ar a son ó mhaidin go hoíche. An Cheathrú Caibidil. Saol laethúil an lucht freastail, obair fhuar gan sos. Ba é an geimhreadh sa chaisteal an tréimhse ba dheacra dóibh siúd nach raibh a n-ainmneacha scríofa i gcránaicí ar bith. Mhair an lucht freastail i rithim oibre nár stop riamh. Ba iad na chéad daoine a d'éirigh nuair a bhí an oíche fós dubh agus na réaltaí ag crochadh os cionn an chlóis. Ba iad na daoine deireanacha a mhúch an solas sna seomraí nuair a bhí an chuid eile ar fad ina gcodladh cheana féin. Ba é a saol sa gheimhreadh ná troid leanúnach leis an bhfuacht, a reodh na méara agus a mhoillíodh gach gluaiseacht. Bhí a gcuid seomraí beag, simplí agus go hiondúil gan téamh. Crochadh cuirtíní simplí iontu ach níor thug siad sin mórán. Bhí fuacht taobh istigh ina raibh sé deacair titim ina chodladh, agus níos deacra fós, dúiseacht. Nuair a tháinig an mhaidin, d'fhill an lucht freastail iad féin sna fabraicí is teo, go minic caite, agus chuaigh siad amach sna conairí ina raibh an t-aer beagnach chomh fuar agus a bhí sé lasmuigh. Ba é an chéad tasc ná an tine a lasadh sna seomraí is tábhachtaí. Sular éirigh na tiarnaí, b'éigean don lucht freastail a bheith ag dul timpeall an chaisleáin cheana féin le buicéid lán de adhmad agus ungaí teo. Bhí gach trasnú idir na seomraí ina dhúshlán. In áiteanna áirithe den chaisteal sa gheimhreadh, sheas ceo fuar, agus d'athraigh an t-anáil go gaile. B'éigean don lucht freastail oibriú in ainneoin sin, beag beann ar lámha a bhí ag éirí righin. Nuair a mhúch an teallach i ceann de na seomraí, b'éigean rith chun píosaí nua adhmaid a fháil agus gach rud a lasadh as an nua. Go minic tharla sé go ndeachaigh an deatach ar ais tríd an simléar agus ansin b'éigean don lucht freastail an troscán a bhogadh, na doirse a oscailt agus an t-aer a fhuaráil ionas nach mbeadh na cónaitheoirí á dtachtadh ina seomra féin. ní raibh sé éasca ach oiread oibriú sa chistin. Cé go raibh sé níos teo ansin, bhí taise agus gal ag gabháil leis, rud a d'fhág go raibh éadaí an lucht freastail ag greamú den chraiceann. B'éigean potaí troma a chorraí, uisce fiuchta a iompar, bia a ullmhú do chriú iomlán an chaisleáin agus é sin ar fad a dhéanamh go tapa. mar sa gheimreadh bhí gá níos mó le béilí teo. Don lucht freastail bhí teas na cistine neamhbhuan. Chomh luath agus a chuaigh siad amach sa chonair, bhuail an fuacht iad, a mheabhraigh go raibh an geimreadh i réim i ngach seomra sa chastil seachas ceann amháin. Ní raibh an lucht freastail ag gearán mar ní raibh aon duine acu chun gearán a dhéanamh leis. Bhí a fhios acu go raibh a gcuid oibre riachtanach. Bhí a fhios acu freisin go raibh a saol sa gheimreadh ina thástáil seasmachta nár ullmhaigh aon oiliúint dóibh é. Luí an freagracht ar a nguaillí. Dá dteipeadh orthu, stopfadh an caisteal ina áit. Níor thug aingeal an teas. thug an lucht freastail ar ais é agus rinne siad e sin gach lá sa bhfuacht a d'fhéadfadh dul trí na sraitheanna is tiubha éadaí. An Cúigiú Caibidil Féasta an gheimridh sa halla mór. Teas a bhí ag cur dallamullóg ar dhaoine. Cé go raibh an caisteal ina áit fhuar agus neamhchairdiúil sa gheimreadh, Bhí nóiméad amháin ann nuair a tháinig a chroí beo amhail is dá mbeadh dearmad déanta ar an sioc ar feadh tamaill. Ba iad sin na bísidí, féastaí, sa halla mór. Ní raibh siad cosúil le féastaí an tsamhraidh lán de thorthaí úra, feoil shúmhar agus ceol ag teacht chomh fada leis an gclós. Bhí féastaí an gheimhridh níos simplí, bhí siad déanta go príomha de bhianna a bhféadfaí a choinneáil ar feadh i bhfad. Mar sin féin, ba rud é an t-atmaisféar a bhí ag gabháil le himeachtaí den sórt sin nach bhfaigheadh aon tuatánach taithí air riamh. Dóibhsan, bhí rud éigin mar sin lasmuigh den tsamhlaíocht. Líon an halla mór le daoine fiú roimh luí na gréine. Ghlac na tiarnaí agus na mná uaisle a n-áiteanna níos gaire don teallach. Bhí an lucht freastail ag rith idir na boird, ag iompar miasa, arán, cáiseanna agus prócaí le beoir nó fíon te. Na haíonna ar tugadh cuireadh dóibh, go minic reoite tar éis an turais, tháinig siad isteach agus mhothaigh siad teas láidir ag bualadh ina n-aghaidh láithreach. Mheasc an lasair ón teallach ollmhór le teas na gcéadta corp agus uaireanta, ba chuma go raibh an duine i ndomhan go hiomlán difriúil seachas an ceann a bhí ag fanacht sna conairí. I nóiméid den sórt sin, bhí an halla mór beo i ndáiríre. Bhí daoine ag rince, ag bogadh i rithim na ndrumaí agus na bpíopaí. Fiú má bhí an ceol simplí agus odhar. Mheasc an gáire leis na comhráite. Bhí fuaim na gcupán ag cnagadh ag teacht as na ballaí. Na mná agus na fir a bhí ag fuarú ina seomraí féin ar maidin, bhain siad sraitheanna fionnaidh díobh anois agus d'fhág siad ar na binsí iad. Bhí an teas chomh dian sin go bhféadfaí an taise a mhothú ar an gcraiceann in aice leis an teallach. a cruthaíodh nuair a leáigh an sneachta ar éadaí na ndaoine a tháinig isteach ón taobh amuigh. Bhí an t-alcól ag sreabadh go flúirseach. Ní raibh easpa beorach, fíona geimhridh, ná meá, a téadh i soithí cré chun fiú na haíonna is tuirsí a théamh. D'ól daoine, rinne siad gáire agus bhí amhránaíocht le cloisteáil a bhí ceaptha chun meanma a ardú agus chun dearmad a dhéanamh ar dheacrachtaí an gheimridh. Do chónaitheoirí an chaisleáin, ba é seo ceann den bheagán nóiméad sa bhliain nuair a d'fhéadfadh siad rud éigin níos mó ná monotanacht agus fuacht a mhothú. Mar sin féin, bhí teas an halla mhóir fealltach. Ba leor na doirse troma a oscailt agus dul amach fiú ar feadh nóiméad sa chonair chun an corp a mhothú á ghearradh ag aer oighreata go tobann. Chaill na haghaidheanna agus na muineáil téite an chosaint láithreach, cé nach n-aithneodh an duine tar éis alcóil é sin go minic. Mhúch an deoch na gnáthchomharthaí rabhaidh, rud a d'fhág go raibh an fuacht cosúil le rud nach raibh chomh dona agus a bhí sé i ndáiríre. Sin é an fáth gur fhill go leor daoine ar a gcuid seomraí, gléasta ró-éadrom, cinnte nach raibh aon chontúirt ag bagairt orthu. Agus níos déanaí, thosaigh an casacht, an fiabhras agus an galar a d'fhéadfadh athrú go tapa ina niúmóine. Bhí an halla mór, mar sin, ina áit áthais agus faoisimh, ach ina ghaiste freisin. An té a shuigh ró-fhada ag an tine, thosaigh sé ag creidiúint gur chaill an geimreadh a neart. Ach ní raibh sí ach ag fanacht taobh thiar den doras chun a mheabhrú don duine go mairfidh a riail thar an gcaisteal ón gcéad sneachta go dtí an lá deireanach. Nóiméad teasa a bhí i bhféasta an gheimridh nach raibh le haon duine go buan. Faoiseamh gearr a bhí ann sna míonna fada fuara agus gach duine a ghlac páirt ann uair amháin, bhí a fhios aige gurb iad na nóiméid sin go díreach a d'fhág go raibh sé indéanta an geimhreadh a mhaireachtáil. An séú caibidil. An chistin agus bia an gheimhridh. Croí an chaisleáin nár múchadh riamh. Sa chaisleán sa gheimhreadh ba í an chistin an t-aon áit amháin ina raibh an teas le mothú i ndáiríre. Dhóigh an tine ansin ó mhaidin go hoíche agus chruthaigh an ghal a bhí ag éirí as na potaí ceo tiubh a shocraigh ar na ballaí. D'oibrigh an lucht freastail gan sos. Ba é saol na laethanta a lasadh teallaigh, iompar adhmaid, corraí potaí troma agus ullmhú béilí, nár mhoilligh fiú ar feadh nóiméid. Sa gheimhreadh cócaráladh an méid a d'éirigh leo a dhaingniú roimhe sin, b'éigean feoil leasaithe le saill a mhaothú ar feadh uaireanta an chloig sula ndeachaigh sí ar an tábla. Bhí an t-arán tar éis míonna stórála chomh crua le hadhmad agus bhí sé oiriúnach go príomha le tumadh sa súp. Bhí na miasa déanta freisin de phicilíní, torthaí tirime, cáiseanna agus glasraí ó fhómhar na bliana roimhe sin. Bhí an blas trom agus athair, ach ní raibh aon duine ag gearán. Ba é an rud ba thábhachtaí ná iad féin a líonadh agus an goile a théamh. I gcomparáid leis na tuathánaigh, mhair na huasal cosúil le domhan eile. Bhí scadáin ina gcuid seomraí stórála, torthaí tirime óna ngarraí, mil agus spíosraí. Thiocfadh leo fíon te agus miasa sailleacha a bheith acu, a thug neart sa gheimreadh. Mar sin féin, d'fhéach a mbord go hiomlán difriúil seachas sa samhradh. Níos lú dathanna, níos lú úire, níos mó saille agus blasanna troma. Ba áit í an chistin freisin ina bhféadfadh an lucht freastail faoiseamh a fháil ón sioc ar feadh tamaill, cé nach duais a bhí sa teas anseo ach toradh ar obair chrua. Ba leor dul thar an tairseach chun go mbeadh fuacht an chaisleáin ag meabhrú láithreach, go raibh an geimhreadh i réim i ngach seomra seachas ceann amháin. agus ba bhuíochas don aon chistin te seo amháin a d'fhéadfadh an Caisteal maireachtáil trí mhíonna is deacra na bliana. An Seachtú Caibidil Galar an Gheimhridh An namh dóigte nach raibh cosaint ag an ríchathaoir féin air. Bhí an geimhreadh sa Chaisteal deacair ní amháin mar gheall ar an bhfuacht agus easpa solais. Ba é an galar an rud ba chontúirtí. rud éigin nach feictear, nach féidir a stopadh le doirse agus nach féidir a thiomáint amach le claíomh. In ainneoin an tsaibhris, in ainneoin an teacht ar na leigheas agus na dochtúirí is fearr, ní raibh fiú na huasal sábháilte. Tharla sé go n-imíodh daoine cumhachtacha an domhain seo sa gheimhreadh díreach mar a rinne a lucht freastail, ní mar gheall ar nimh ná créacht. Gnáthghalar, a leigheasfaí inniu le cúpla táibléad, d'fhéadfadh sé saol rí a ghlacadh. Sa gheimhreadh mhair daoine gar dá chéile. Féastaí coiteanna, seomraí plódaithe, lucht freastail ag dul timpeall, aíonna ó bhailte agus ó thailte máguaird. Riosca a bhí i ngach teagmháil. Ba leor casacht amháin, sraothartach amháin, ceannaí tinn amháin sa scuaine cistine ar an margadh. d'iompar an lucht freastail bia, uisce, éadaí agus scéalta. In éineacht leo, d'iompar siad an galar freisin. Uaireanta thug an chócaire an galar ón margadh. Uaireanta ba é an garda a d'fhill ón ngeata le fiabhras. Uaireanta ba í bean an tí, agus í reoite tar éis turas geimhridh, a thosaigh ag casacht. agus ansin bhí an caisteal ar fad tinn. Bhí teacht ag na huasal ar na modhanna leigheasacha is fearr a bhí ar fáil sa mheánaois. Thug na leigheas luibheanna, chuir siad pacáistí teo i bhfeidhm, léigh siad na hairíonna as dath an teanga agus as an mbuille croí. rinneadh iarrachtaí ar ghníomhartha a bhí cosúil le bheith críonna comh maith leo siúd a mheasfaimis inniu mar phiseoga. Agus in ainneoin sin, nuair a bhí an geimhreadh géar, fuair daoine bás ina seomraí díreach mar a fuair siad bás i mbothaí na dtuathánach. Laghdaigh na beanna gaoithe, na hoícheanta fuara agus na hathruithe tobanna teochta an corp. Chinn na rialtóirí ar chinniúint go leor, ach ní féadfadh siad cinneadh a dhéanamh an mairfidís trí gheimhreadh eile. Bhí an caisteal cosúil le soitheach mór cloiche inar fhéad an galar scaipeadh níos tapúla ná an teas. Ní raibh aon aonrú ann. Ní raibh aon tuiscint ar bhaictéir. Ní raibh aon díghalrú. Shiúil daoine ó sheomra go seomra. bhain siad leis na doirse céanna, leis na ráillí céanna, roinn siad bia agus uisce. Agus nuair a d'éirigh duine tinn, i go leor cásanna bhí sé ródhéanach cheana féin. D'fhéadfadh an galar tosú go neamhchiontach le casacht nó tinneas cinn. Le himeacht ama tháinig an fiabhras, na creathaí agus an laige. a d'fhág nach raibh an neart ag an duine éirí as an leaba. Sa gheimhreadh tháinig an bás níos minice agus níos ciúine. Ní raibh aon duine ag súil leis tar éis gnáthfhuacht, ach ba iad na mionteangacha is simplí sin na cinn ba chontúirtí. Nuair a bhí an corp tuirseach ón bhfuacht, bhí easpa nirt air chun troid. Agus sin é an fáth sa gheimhreadh nach iad na cinn is laige amháin a fuair bás. Uaireanta, d'imigh duine láidir, óg, lán de bheatha agus níorbh fhéidir aon rud a dhéanamh. Ag an am sin, b'éigean do dhaoine a bheith an-diana chun maireachtáil. Na daoine a mhair trí na geimhrí, bliain i ndiaidh bliana, bhí seasmhacht acu a bheadh an-neamhghnách inniu. Bhí a corp cruaithe ag an bhfuacht leanúnach, ag an obair crua agus ag an easpa compoird. agus ba iad na daoine sin go díreach a thug a gcuid géinte ar aghaidh. Ach fiú ina measc siúd, mhúch go leor beathaí mar gheall ar ghalair nach bhfuil iontu inniu ach beagnach aon chontúirt. Ba thástáil nirt é an geimreadh don chaisteal, ach ba thástáil sláinte é freisin. D'fhéadfadh gach lá cinneadh a dhéanamh ar bheatha nó ar bhás.

tharla léigear an gheimhridh go han-annamh. Sheachain an chuid is mó de na hairm iad mar gheall ar an sioc, na carnáin sneachta agus an lá gearr a d'fhág go raibh gach rud níos deacra. Bhí máirseálacha an gheimhridh deacair agus d'fhéadfadh bás níos mó saighdiúirí tarlú sna campaí sneachta ná sa troid féin. Dá bhrí sin, d'fhan na ceannasaithe go hiondúil go dtí an t-earrach, ach uaireanta tháinig an t-ionsaí sa gheimreadh go díreach, agus ansin d'athraigh an caisteal ina ghaiste gan bealach éalaithe. Dá mbeadh na stoic, an chosaint agus an t-am cuí ag an bpáirtí a bhí ag ionsaí, d'fhéadfadh an chosaint iad féin a mheas mar dhaoine a bhí buailte cheana féin sular thosaigh siad ag troid i ndáiríre. Breithiúnas báis a bhí i léigear sa gheimhreadh. Taobh istigh den chaisteal bhí na stoic ag laghdú go han-tapa. Sna míonna níos teo mhair siad ar feadh seachtainí fada, ach sa gheimhreadh d'ith daoine níos mó, d'ól siad níos mó, agus d'úsáid siad níos mó adhmad chun seomra amháin ar a laghad a théamh. Chiallaigh gach lá de léigear go raibh an coillte ag éirí folamh níos tapúla. Chiallaigh gach lá lagú. Thit meanma na gcosantóirí níos tapúla freisin. Bhí an fuacht ag feidhmiú ar dhaoine cosúil le fórsa dofheicthe a bhain an fuinneamh díobh, soiléireacht na hintinne agus an toil chun troda. Smaoiníonn duine atá ag crith leis an bhfuacht níos moille, déanann sé cinntí níos measa agus cailleann sé dóchas níos tapúla. Ina theannta sin, tháinig na galair. Le linn léigir, d'fhan an lucht freastail agus na ridirí sna seomraí plódaithe céanna. Ba leor cosantóir amháin éirí tinn, agus go gairid ina dhiaidh sin bhí an criú ar fad tinn. Le gach seachtain, d'éirigh níos lú daoine in ann an garda a chomhlíonadh, agus bhí níos mó daoine ina luí go lag i gcúinní na seomraí. D'fhéadfadh na hionsaitheoirí, dá mbeadh soláthairtí agus tacaíocht acu, fanacht go deo. Thiocfadh leo tinte a lasadh, fíon a thabhairt isteach, na capaill a bheathú agus daoine a mhalartú ar an gharda. Ní raibh só den sórt sin ag an gcaisteal. Oíche i ndiaidh oíche bhí a cónaitheoirí ag reo, ag fulaingt ocrais agus ag éirí tinn.

bhí a fhios ag na cosantóirí nach raibh siad ag troid ar son an bhua a thuilleadh. Ní raibh siad ag troid ach chun maireachtáil go dtí an chéad mhaidin eile, agus go minic bhí fiú sin ródheacair. Mar sin, chun achoimre a dhéanamh ar gach rud, ní raibh aon bhaint ag an ngeimhreadh sa chaisteal leis an pictiúr atá ar eolas againn ó scéalta fairy agus scannáin. Dúinn inniu Is cosúil gur dráma é an mhéid a bhí ar dhaoine an ama sin a fhulaingt, rud atá deacair fiú a shamhlú. Táimid cleachtaithe le domhan a freagraíonn dár gcuid riachtanas i gceann cúpla soicind. Le solas a lastar le cliceáil amháin. Le teas nach n-imíonn san oíche. Le bia nach lobhann i sé uair an chloig. ach a luíonn go sábháilte sa chuisneoir ar feadh laethanta fada. Táimid inár gcónaí i ré an chompoird, a ghlacaimid mar rud soiléir. Nílimid ach ag ceapadh go dtuigimid an domhan sin. I ndáiríre, nílimid in ann an fuacht sin a mhothú ar ár gcraiceann féin a bhí ag gabháil le gach oíche. an t-ocras sin a d'fhilleadh sa gheimhreadh níos minice ná mar ba mhaith leo, na galair sin a bhain saol na ndaoine díobh, fiú má bhí siad ina suí sna seomraí is fearr agus iad ina gcodladh faoi na fionnaidh is tiubha. Na teorainneacha sin nach bhféadfaí a shárú le haon saibhreas ná cumhacht. Ní raibh na daoine a bhí ina gcónaí sna caistil ag brionglóid faoin chompord atá againne inniu. Ní fhéadfadh siad a bheith ar eolas acu. Ní fhéadfadh siad a bheith ag tnúth le rud éigin nach bhfaca siad riamh. Dóibhsan, ba é an mhéid a bhí acu buaic na bhféidearthachtaí. Ba é sin an t-uasmhéid a bhí acu. agus is é sin go díreach a dhéanann saol an gheimhridh sa chaisteal chomh fada uainn, chomh suarach agus chomh deacair le tuiscint. Ag an am sin, níor fhiafraigh an duine an mbeadh sé te sa gheimhreadh. D'fhiafraigh sé amháin an mairfeadh sé. Más mian leat níos mó scéalta den chineál seo, fág ordóg suas le do thoil agus scríobh trácht. Go raibh maith agat as éisteacht, go dtí an chéad uair eile. Mór dá mba mhaith leat go ndéanfainn rud ar bith eile leis an téacs seo. Mar shampla é a ghiorrú nó pointí tábhachtacha a bhaint as, cuir in iúl dom.